Is maidir is journeyman a bhí ann ach fós tá neart taithí aige. Bhí sé sa bhfáinne ansin le Eric Donovan agus Colm Murphy tá troid níos seo agus chuaigh sé chuaigh sé ar fad i bhfáinne leo i ndáiríre so Tá geáitsíocht Cooney dochreidte istigh sa chúinne.

Agus Jojo chomh luas gur tháinig Cooney isteach sa chúinne bhí na cosa amach ó thaobh go taobh aige, bhí sé ag stánadh ar Gomez, ag imeacht timpeall ag iarraidh eagla a chur ar Gomez. Cinnte, gan dabht, agus tá sé le clois an tséipéin seo anocht go bhfuil sluaite aige John Cooney agus mar deir tá sé sa mbaile, ag troid sa mbaile anois i ndáiríre agus bheadh sé suimiúil leis cén taispeántas mé amach ar na babhtaí atá amach romhainn. Ó yeah, an geáitsíocht ag Cooney ar aon nós ag faire ar an slua, ag stánadh ar Gomez, na lámha, na cosa ag imeacht aige, conas mar a bheidh an taispeántas áfach. Furasta Cooney a aithint na lámhainní airgeadacha aige, na brístí gearra bán dearg agus na bróga bána.

Tá sé tuiscint ag Dundee ach tá sé ag cúrsa ar an chéad. Tá sé ag cúrsa ar lámh chlé sin géar a theacht aníos ag Tadhg Ní Chorp agus b'fhéidir cabhair cheann na sleamhna a bheidh ag Gómez. Dea-scéal faighte againn go bhfuil Duffy san otharcharr agus é ag caint. Dea-scéal é sin le clos agus tá súil againn go dtiocfaidh biseach air is go mbeidh sé alright. Agus Cooney. Tabharfaidh Gómez. Éagsúlacht eile a fheiscint againn anseo, an bheirt seo b'fhéidir níos tomhaiste leis an stíl atá acu agus Cooney an dorn haon dó álainn uaidh siúd agus tá luas maith aige go dtí seo treo treo an slí gur féidir leis druidim isteach i dtreo Gómez, ansan éalú amach. GTM, mar a fheiceann ansin, tá sé.

Tá Cooney seo ag troid an troid go maith ó sárdhorn sin leis an lámh clé. Is ann a cosa amach go maith ag Cooney. Tá sé in ann bogadh timpeall an chuain an fháinne chomh tapaidh. Tá cinn tá tá Gómez seo tre beannú. Tá na cosa an-troma i ndáiríre agus eh is é suimiúil cé a thiocfaidh sé amach as an thráchtas seo. Má tá Cooney níl sé ag seasamh siar. Níl sé ag éirí leis an sprioc a bhaint amach i gcónaí. Ceann eile, faoi dhó, faoi thrí. Yeah, so tá neart teannas déanta ag uair Cooney tinn sna Domhnaí i ndáiríre agus tá an troid tosaithe go maith aige i ndáiríre agus go háirid chuaigh tosaigh Gómez ar an jab ach tá sé ag cíochtaíocht leis an lámh clé, leis an corp agus tá sé ag sleamhnú taobh istigh de theach Mhaigh Gómez. Tá na brístí gearra de crois do Gómez, tá siad ag titim de.

Cinnte, gan dabht, yeah, níor, níor thúisce leis an Loi Cooney ná níor, agus mhaith Gomes agus mar deireadh leis an Tadhg, Tadhg Gómez, tá sé, sheas sé fód le Sár Donnelly agus eh, ní féidir a thabhairt faoi deara i ndáiríre. Ach Sár Donnelly sin Mhaigh eh, Cooney, Micheál Ó Clé, neart teannas sa Donnelly. Deireadh leis an chéad bhabhta. Cuma iontach ar Cooney go dtí an 30 soicind deireanach san agus an buille ó Gomes. Do bhraith Cooney é sin agus chuir sé stop lena bhuille ar feadh tamaill. Cinnte, gan dabht, cheapfainn go raibh sé sásúil ansin go háirithe. Níor sásúil leis an dorn sin ó Gomes ach.

Bhí Cooney lán de cheol. Ní raibh aon easpa muiníne air, cheap sé go raibh aige ach thóg sé leathchéim siar, i ndiaidh an dorn san ó Gomes agus fiú an chífeá anois é, nach bhfuil aon phian aige sa tsúil chlé san agus fiú an gceart díot mithe anois. Cinnte gan dabht, ní mór dó bheith an-chúramach mar bhfeiceann an níos tuisce niche ach ehm, Tá sé suimiúil sa darna babhta ach ehm,

Ach tá's againne is tá's ag Cooney. Go bhfuil an lámh dheas san láidir ag Gomes is caithfidh sé a bheith cúramach. Is é ag imeacht ar an ionsaí nach ligeann sé aon bhearna do Ghomes is tá bearna fágtha aige do Ghomes. Cinnte, gan dabht. Tar éis go bhfuil Cooney i bhfad níos aclaí fós, tá an lámh dheis sin an-íseal aige agus ní mór dó a bheith an-chúramach ach.

dochar do Cooney. Cinnte, gan dabht, ar ndóigh caithfidh Cooney b'fhéidir trí nó ceathair dorn ach fós, tagann sé i gcónaí ar ais le freagra agus tá sé á thaispeáint, tá neart taithí aige ach fós féin. Mar a fheicim ansin, iris Eat, chuir Cooney siar is Cooney anois ach tháinig Cooney ar ais le freagra ach is tá teannas isteach ag teacht ar na dornúin seo a bhfaighidh Cooney chomh maith céanna. Mar a deir tú, tá ag éirí go hiontach le Cooney ach tá Gomes tá an dorn deas san ag oibriú dó, tá sé éifeachtach arís. Cooney, caithfidh sé a dhá lámh a chur in airde níos airde. Tá fuil ag sileadh óna bheola. Leanúint go deireadh an bhabhta so go maith ó Cooney. Ní féidir leis leanúint air mar tuigeann sé an dainséar a bhaineann le Gomes. Caithfidh sé an lámh sin a choimeád beagán níos airde. Tá sé tuirseach anseo. Tá sé ag fáil le distance ansin ceart. Déanamh beagán phéinteáil ach oibriú an jab agus críochnú amach an babhta ach fós féin. Tá an ghaoth ag imeacht as Cooney chomh maith. Tá na cosa in airde aige. Na sáilí á chur siar aige agus an. Clog buailte agus thar a bheith spéisiúil seo do Shlí is mar atá ráite againn, tá Cooney amach go maith, 1-2, 1-2-3 agus ansan freagraíonn Gomez le buille amháin agus siar le Cooney. Cinnte, gan dabht, agus mar a fheicim ansin arís, tá Gomez ag tíocht ar ais anseo ach anuas tá Cooney fá nochtadh, tiocfaidh sé le mar déantar níos túisce chugainn le domhan. péire nó trí cinn as a chéile, cheithre cinn fós, teagann Gómez le freagra isteach ach an méid atá feicthe anois go dtí seo tá sé Cooney beagán níos glaine agus d'fhoghlaim mé mo thuairim féin go sé beag an locht ach fós féin ní sin an bheith leath ná deireadh cúramach go háirithe tá Gómez sin mar tá freagra aige sin i gcónaí. Is deacair Gómez a leagadh chomh maith céanna. Bhí mise an fad le Jonathan agus is léir go dtí so go dtí maith agat a ghlacadh leis na buillí. Tríú babhta mar seo as sé. Gomez sa chúinne ag bogadh ó chlé go deas timpeall.

Cinnte, yeah agus sin an rud atá le Cooney, chualas caill sé dorna, caithfidh sé imeacht uaidh Gomez anois mar tá freagra i gcónaí uaidh Gomez agus breathnaíonn sé uaidh Gomez gortaithe ach fós féin teagann sé ar ais le ceann nó péire agus cuireann sé siar as so. Ní minic a chífeá sin mar chosaint chomh maith, ó dornálaí. Cooney ag casadh corp chun éalú. Ooh! Agus Cooney a rá leis, Come on! Tabhair chugam! Tá sárdhornálaí ina neart teannas uainn, beirt dornálaí anseo ndáiríre agus é céad an Ghorta Mhachain. Fós, oibríonn Cooney leis na ceanna móra. Ní foláir an lámh dheis sin a choinneáil suas mar tá Gómez sin thar a bheith dainséarach agus tá freagra aige i gcónaí. Ach is dóigh go gcreideann Ó isteach sna magairlí meidhreach, arsa Gómez. Agus tá na brístí gearra, níl siad tréis a bheith go maith do Ghómez in aon chor. Cinnte, yeah, bhí sé cinnte faoin chrios ansin ag John Cooney, nár fhíor, agus.

Cinnte, gan dabht agus tá sé fé, tá neart taithí ag Gómez freisin má léir, tá sé sileadh sárdhorn, ó agus síos le Gómez, an réiteoir le Cooney isteach sa chúinne? N'fheadar cad a tharlóidh, tá Gómez a rá go bhfuil sé ceart go leor, an réiteoir chun scaoileadh leis seo 30 soicind amach go dtí deireadh babhta a trí, beidh orainne briseadh a ghlacadh n'fheadar an mbeimid ag rá go bhfuil Cooney buacach roimis é sin agus Gómez ag íoc air sin. Tuigeann sé go sé faic Joe deireadh an mbriseadh as sé ag iarraidh fanacht leis an chlog san. Greamú rugbaí ar siúl le Gomez. Deich soicind amach. Cinnte, gan dabht. Sár trin leis an lámh dheis. Tharraing sé leis an uppercut trin Cooney agus. An réiteoir coimeád súil leis mar tá Gomez ag iarraidh éalú ó Cooney. Tá seans ag Cooney síos leis agus tá sé leagtha amach. Tá Cooney tar éis. buachaint agus Cooney ag ceiliúradh agus Cooney tar éis buachaint agus is é atá buacach trí bhabhta déanta. Is beidh Cooney breá sásta leis sin.

Gomes amach ó Gomes suite arís tá sé ceart go leor. Cooney tar éis imeacht sall chuige agus bua iontach é seo do Chooney agus Gomes. Sé an slí gur thit sé go raibh an citir iontach amach tá sé ceart go leor. Na dochtúirí ag tabhairt aire dó siúd sa chúinne agus John Cooney, Toto, dhein sé an rud nach bhféadfadh Eric a dhéanamh agus sé sin stop a chur le Gomes roimis imeacht. chomh fada leis an séú babhta agus tháinig sé isteach sa bhfáinne ón thús. Cosa in airde aige, geáitsíocht i gcasalaíocht b'fhéidir a déarfadh daoine áirithe é lán de mhuinín agus chríochnaigh sé an troid seo go maith. Cinnte, gan dabht, agus bhí sé le feiceáil ó thús an troid nár ith i bhfad John Cooney. Bhí stádas leagtha amach aige agus bhí sé ann lán le muinín ansin agus ceart a thabhairt go Gomez? Sheas sé an fód, bhí sé suite sa troid go dtí an babhta sin ach creidim gur Cooney ní thug sé suntas dhó agus cheap mé féin níor tháinig Gomes chuige féin go háirithe théis a bhfuair sé buille faoin chrios an t-am sin ach agus cheap mé féin go tháinig Cooney i ndearcadh neart ansin agus go binne an dara an chaoi dara an troid ina dhiaidh sin. Ba léir nach léir ní gur leagadh fén slí go rith sé i dtreo Cooney chun a lámh a chur timpeall air chun triail. Just fanacht leis an clog. Hóbair nár bhuailfeadh an clog, ní raibh ach soicindí le dul thuig Cooney é sin. Bhí an deich soicind le n-imeacht agus taispeántas maith ó Cooney san iomlán. Ah, cinnte, gan dabht. Mar a dúirt mé níos túisce, tá stádas leagtha amach ag Cooney agus go háirid Gomez. Bhí sé istigh le Dorrans Hardoon, nó is Eric ansin mar a deir, agus. Le Colm Murphy atá sa troid ina dhiaidh seo agus chuaigh sé an stádas leo mar fhírinne usaid. Ach tá mé den tuairim go Cooney, tá stádas leagtha amach aige agus beidh sé suimiúil cé tá amach rompu. 14 mhí ó bhí troid aige go deiridh, ní raibh aon meirg air i ndáiríre. Agus tá Gomez, ceart go leor, deas é sin a fheiscint. Tagann sin dhá throid as a chéile anois go bhfuil an dainséar feicthe againn sa spórt áirithe seo agus Kenny McDowell ag rá linn anois an rud go bhfuil a fhios againn cé atá tar éis an troid seo a bhuachaint. Agus sé Cooney an buaiteoir. Agus sin sé KO anois atá buaite ag John Cooney. Sea, go deimhin, John Cooney agus bua slachtmhar aige agus is breá an rud é anois go bhfuil Angel Gomes tagtha chuige féin agus an bheirt acu, barróga á dtabhairt acu dá chéile agus bua slachtmhar, mar a deirim, ag John Cooney. So, you got the win that you were looking for, Eric, and you, you got the knockout you were looking for. Yeah, no, to be fair to him, he did. He produced the knockout in the, in the fight and uh, he deserves a lot of credit for that. It was a big punch too. He sets him up with the jab there. He flicks the jab.